Kodi panali mkangano pakati pa dziko la Venezuela ndi dziko la America? Ayitu, nkhani ndi yonena kuti kwa anthu ena tinatsatira pakati pa ena sitinatsatire komano kunali kusamvana pakati pa dziko la America komanso utsogoleri wa dziko la Venezuela. Nkhani ndiyonena kuti President wa dziko la America amenewatu ndi a Donald Trump. amazuzula kwambiri usogoleri wa dziko la Venezuela mosogozedwa ndi a Nicolas Maduro. Potengera ndi mmene amayankhulira a Donald Trump amanena zonena kuti dziko limene likukhuzidwa ndi mchitidwe ogulisa ma drug ndekuti ma drug amene amakonda kupita ku US amachoka kumeneko ku dziko la Venezuela nde zimenezozo ndi zimeneno zinapangisa zoti pakhale kusamvana pakati pa dziko la Venezuela komanso ziko limene la America komano msogoleri wa ziko la Venezuela amene watu ndi a Nicolas Maduro amanena zoti zimenezo sizolondola iwo sakukhuzidwa ndi mchitidwe umenewo wa ma drug ziko limene la America lingofuna kupeza njira yothana ndi ziko la Venezuela makamaka usogoleri wa ziko limene la Venezuela komanso a Nicolas Maduro amanena zonena kuti zolinga za US afuna kutenga ma oil reserve a ziko la Venezuela ndi mmene amapangira claim

Private jet ya a Nicolas Maduro anadzaipanga seize a US. Chinanso chimene chimachitika nchonena kuti a Nicolas Maduro amaonano zoti amagwirizana ndi maiko ena oti samagwirizananso ndi dziko la US. Kuphatikiza pamenepo ndekuti a Nicolas Maduro ndioti amayankhulanso kwambiri zolimbana ndi dziko limene la America. Mmbuyomu pa nthawi imeneyo a Joe Biden anali Pulezidenti tinaona zoti Dziko la Russia linatumiza sitima yake ya nkhondo ya pamadzi kupita ku dziko limene la Venezuela, zomwenso zikuoneka kuti potengera ndi mgwirizano umene unalipo pakati pa maiko amenewa zinachitidwa mophwanya malamulo. Ndeno atabwerano a Donald Trump nde ambiri tiwadziwa kale a Donald Trump mmene amapanga escalate zinthu safuna enake kuwatenga for granted. Anapezekano zonena kuti anatumiza Sitima za pamadzi kupita ku ma coast a Caribbean Sea kumenekoko kufupi ndi ku Venezuela. Cholinga chawo amanena zonena kuti afuna kulimbana ndi ma boti amene amanyamula ma drug kupitisa ku dziko la US. Nde kumakhala ndithu kuphulisidwa ma boti angapo anakakhala akuphulisidwa kumeneko amene amachokera ku Venezuela Kumalowera mtunda wa ku US. Ndenonso a Nicolas Maduro nawo amapitiriza moto kuyankhula zambiri kumeneko kuti cholinga cha US sikulimbana ndi nkhani ya ma drug komano afuna zoti ampange overthrow administration kumeneko ku Venezuela. Kuchokano pamenepo tinazoona kuti dziko limene la US linadzalengeza kuti kusapezeke sitima kapena ndege yochoka ku dziko limene la Venezuela kupita kunja kwa dziko limene la Venezuela. Kenakono anayamba kuphulisa madera ena mu dziko limene la Venezuela kumalo kumene amakayikira zonena kuti kumakhala kukupakiridwa ma drug kumatulukano kumapita kunja kwa dziko limene la Venezuela. Ndenoto munthu ameneyo a Nicolas Maduro, Paja amayankhula kunena zonena kuti dziko lawo lili ndi capacity yonena kuti athana ndi US ngati ingayerekeze kupita kumeneko kukapanga china chake ayesesa kudzipanga defend ngati dziko ndimene amakhala akuyankhulira kulimbikisa nzika za dziko limene la Venezuela ndeno zikuoneka kuti tsiku la lero pa 3 January 2026 around 2 AM local time kumeneko ku Venezuela anapezeka zonena kuti kunamveka no sound yakuphulika Sound imeneyo inamveka mmene akutinenera anthu akumeneko kuti maulendo 7 ndamene anamveka sound imeneyo pansi pansi ndeno kumazamveka sound ya ma helicopter tatiyeni tingoonerako mmene zinalili kumeneko kenako tipitize nkhaniyi. chabwino taona pamenepo mmene zinakhalira kuphulitsidwa kumeneko ndi malo a asilikali a dziko limeneli la venezuela ndekuti kumenekoko ndi capital city imene imadziwika zoti Caracas. Ndenotu, malo ake si amodzi amene anaphulitsidwa, monga mmene tafotokozera kale. U.S. ikunena kuti inangopanga target ma military base a dziko limene la Venezuela. Nde ena mwa malo ake amadziwika ndi dzina loti La Carlota Air Base, kapena kuti Miranda Air Base. Imeneyotu ili mu mzinda umene wa Caracas, ku dziko la Venezuela. Pali malo ena nde kuti amadziwika zonena kuti Fuerte Tiuna. Kumenekotu ndiye kuti ndi ku likulu la asilikali kapena kuti headquarters ya asilikali a dziko limene la Venezuela. Komansotu kuli malo ena amenewatu ndi a air base amadziwika ndi dzina loti El Libertador. Ndiye kuti malo onsewa ali mu mzinda wa Caracas ku dziko limene la Venezuela. Ndeno zikuoneka kuti amenewa asilikali a US anagwiritsa ntchito ukadaulo wawo ndi kuzimitsa magetsi ku dziko limene la Venezuela. makamaka mu mzinda umene wa Caracas, komanso zikuoneka kuti network kumeneko anafoilisa chifukwa chonena kuti radar system ya kumeneko sanathe no kupanga detect kuti kwalowa ndege ndi zina zotero, nde kuti network china chilichonse chinafoila, ndeno ma helicopters ake footage yake ndi imene mukuiona ikuyenda pa screen panopo, analitu akuzungulira kumeneko ku Venezuela. Komanotu mmbuyomu a Donald Trump anachenjeza dziko limene la Venezuela kuti asapitilire ndi zimene amapanga zotumiza ma drug kumapita ku dziko limene la US. Tatiyeni tioneleko zimene anayankhula Donald Trump mmbuyomu akuchenjeza dziko la Venezuela. Kenako timalize ndi nkhani. Venezuela has been really bad in something else, probably worse than most, but a lot of other people do it too. They would send murderers into our country

Ndeno a Donald Trump wa asimikiza kunena zona kuti agwira a president wa dziko limene la Venezuela pamodzi ndi mkazi wake. Uthenga umenewo aulemba pa Truth Socials. Ndebwino kumazazifunsa kuti kodi iwowatu a Donald Trump ndamene akunena zona kuti afuna kulimbikisa mtendere pakati pa dziko la Russia komanso Ukraine. Komanso iwowa ndekutino ndamene akapanga capture mtsogoleri wa dziko la Venezuela a Nicolas Maduro. Kodi moral grounds yawo nde ili pati pamenepa? Chifukwatu munthu olimbikitsa mtendere samayembekezereka kupanganso zinthu ngati zimenezi. Ndeno chigawo cha kummawacho ndekuti amenewa Nicolas Maduro asanagwilidwe anazatumiza video imene amalimbikitsa nzika za dziko la Venezuela kuti asachite mantha ndi zimene zikuchitikazo, a US angofuna kugwilitsa ntchito military aggression, china chilichonse chili mchimake, kumapeto kwake ndi zimeneno zikumveka zonena kuti amenewa ambwandiridwa ali mmanja mwa US military of course ku dziko la Venezuela sanasimikize pa nkhani imeneyi ndeti mwina tizimva mkati mwa ndime ndeno a US wa zikumveka zonena kuti anagwirisa ntchito US Navy imeneno inathandizidwa ndi a CIA kuti operation yonseyo itheke bwinobwino paja ali ndi zimasitima kumeneko nde akuti chisitima chimene agwirisa ntchito potumiza ndege zimenezo amachitchula zoti USS Gerald R. Ford. Chisitima chimenechocho chili kufupi ndi mzinda umenewo wa Caracas. Apa pano ndeti zikuonesa zonena kuti Venezuela ilibe capacity yolimbana ndi dziko la America ngati mmene amayankhulira a Nicolas Maduro mmbuyomu potchalenja dziko limeneli la US. Komano iwo nkhaniyo aisiya ku UN, zikumveka motero, kuti apange intervene pa zimene zikuchitika kumeneko. Kuphatikiza pamenepo, ndekuti mayiko ameneno amapatsa mphamvu a Nicolas Maduro sitikudziwa zoti ali kuti panthawi imeneyi pamene mnzawo zinthu zamuonekera. N'kuthekatu muli ndi maganizo pankhani imeneyi. Ngati maganizo amenewo alipo, mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu osaiwala kupanga like video imeneyi komanso kupanga subscribe channel chimene cha fox mala news 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zizitha kukupezani mosavuta